afụ m vidio jee pantị mere ebe jee pantị na-amọkụ eke hit because of uh, arrest emere eke hit today m wọchịchaa dat vidio wee fụ na jee pantị amarọ dị ife a na-akọ awọchịcha m ife niile jee pantị kọ na dat vidio wee ma na ife jee pantị na-eme bụ copy and paste o jee na peji ndị mmadụ o were ife ndị mmadụ postu tii na nke na-eti breaking news breaking news jee pantị amarọ dị ofu mkpụrụ ife na-aga na dis case ọ bụrụ na jee pantị ma kọndishọn akwa ọkụkọ nọ na na detention currently suppose they did amọkụ eke hit jee pantị ọga gị na-efu efu ọga gị bụ akwa ọkụkọ na anwụnyụ anya ncha na-aba ọga gị anya na detenshọn ọga gị esigo na detenshọn rum na-apụ na-aba na Lions Den ebe agụ ya-anọ wee dọgbu ya ị pụta na-amụ eke hit amụ eke hit onwe kesi eke hit nwe jee pant eke hit ị na-amụ amụ is far smarter and more intelligent than ọga gị a na-akpọ akwa ọkụkọ eke hit is more smarter and more intelligent than akwa ọkụkọ reason ji kwu okwu a bụ mgbe Soludo mere announcement maka ndị dibịa eke hit nwa ma ihe ọ fụgo na problem ọba na chịrị anya na-ebugasị na-edeliti vidio niile ife niile ya-eme implicate ọ na-ebugasị ya ọga gị ọga gị bụ akwa ọkụkọ onwe ihe o bugasịrị onwe ihe o wepụ na fon ya ọ dọrọ na-eme ọbara tụle ọbara tụle dibịa ntị adịkwo ntị adịkwo ruo mbọsị aka bịa kpara ya aka kparazie ya onwe ihe o wepụ na fon ya jee pant ị ma ife a fụ na fon ọga gị jee pant ịma ife a fụ na shrine ọga gị mgbe ndị agụ na-eche mba bịara inspect there ịma ife a fụrụ ị na-amụ eke hit amụ ana m agwa gị onwedị ofu mkpụrụ ife ịma jee pant onwe ife ịma na this case eke hit ị na-amụ amụ onwe ife a fụ na fon ya eke hit ị na-amụ amụ oge ndị agụ na-eche mba jee na shrine ya today onwe ife a fụ ị ma many people na-eche na arrest na today ka emere eke hit arrest today emeghị arrest ife a bịara bụ inspect emere eke hit invite two days ago ewee ozugbo ọ bịara ka ha hold ya there from there ka ha wee bịabazie shrine eke hit today ka a bịa ma na onwe ife a ya-afụ mana eke hit as a smart papa as a smart guy ọ bụ o bugasịana mana akwa ọkụkọ akwa ọkụkọ dọnọ na-emerụ ọbara tule aka wee kpara ya jee pant kpebere akwa ọkụkọ ekpere kpebere Akwa Ọkụkọ ekpere adọrọ m sure adọrọ m sure currently now adọrọ m sure Eke Hit enwere any case to answer the only case Eke Hit ya-aza bụ o luo Ọka ndị gọọmenti asị ya ọ kwa ọ sị na ọgwụ ya na-arụ ọrụ in four days ya gwọrọ ha ọgwụ ọ gwọzie ọgwụ a ọ bụrụ na ọgwụ ahụ arụ ọrụ in four days then emepere detention room ebe Akwa nọ ya na Akwa eje nọrọ sọsọ ife a bụ case Eke Hit na-aza o nwe ife a fụ na fon ye o nwere ife a fụ na shrine ya ọga gị jee pantị ọga gị fon ya afọ a ị ma na o nwe ife a fụ shrine ya afọ a jee pantị kpebere ọga gị ekpere ọga gị na-efu efu kpebere ọga gị ekpere amụzina Eke Hit amụ Eke Hit condition Eke Hit is, be, is far better